EITV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw bisimila an ka bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kɔnɔ bi bakurubaw filɛ Kakɔlɔw ka tɔn min bɛ Bafulabe u y'u ka ɲɛnajɛba kɛ karidon tɛmɛnen sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o kan i n'a fɔ jamana marabolo tɔw Kayi ye jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya tali don ɲɛnamayali kɛ sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o fana kan halisa a y'aw bisimila kokura i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na Don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen don ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli ɲɛnamaya o baaraw daminɛna Kayi IFM kuru kɔnɔna la janvier kalo tile tan ani seegin san ba fila ani mugan ani wɔɔrɔ minisirimuso jɛnɛba sanogo ka ɲɛmaya kɔnɔ walasa ka dɔ fara fasodenɲumanya walew kan ani ka hakilinadi kɛ jamana bɛ se ka jɔ cogo min na hawa sila ale tun bɛ a kɛnɛ kan an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na arabadon janvier kalo tile tan naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ kayikaw fɛ yen nɔ Journée nationale de la souveraineté retrouvée laɲɛnamayara kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ madamu jara jɛnɛba sanogo bolo o min ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don musow du ani denw ka ko ɲɛnabɔli ma 2022 yɛrɛmahɔrɔnya in kuma a kɛlɛ kɛra malidenw wulila k'u jɔ ka maliden bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka cɛsiri an'u ka timinandiya n'u ka fasodenya ɲuman na an'u ka kokun na n'an b'a fɔ ma ko résilience parce que ni malidenw ma sɔn baara kun tɛ se ka ɲɛ ɲɛmɔgɔw bolo ka foli belebeleba kɛ an ka finitigilakaw ye u ye cɛsiri min kɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la an ka yɛrɛma hɔrɔnya in kɔnɔna na an bɛɛ y'a ye k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen ya ka kɔn bi ɲɛ a kun tɛ se ka o yɔrɔ ninnu kun tɛ se ka jate mali fɛ ala ni an ka finitigilakaw ka cɛsiri n'u ka fasojɔ n'u ka yɛrɛ di an'u ka yɛrɛ dɔn parce que n'i yɛrɛ dɔn i b'i ka kan dɔn i ka kan ka min kɛ i faso kɔnɔna na donc k'u fo o la minnu kaɲana ala ka dali nɔgɔya u ye u tora faso ko kɛlɛ min na ala k'o kɛ alijinɛ bɔda ye alijinɛ sɔrɔda ye u ye donc ɲɛnamayali in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ baara caman kɛra k'a daminɛ 2022 ka se bi ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na an y'a ye k'a fɔ eh, bɛnkan fɛn fɛn kun bɛ an ni eh, faransi cɛ sɔrɔ sira la o eh, lakana sira la o fɛn o fɛn bɛnkan o bɛnkan kun b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o kun bɛ an to u ka jɔnya kɔnɔ halisa o juru tigɛra cari ka bɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ bi bi na mali eh, an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se k'a fɔ awɔ an bɛ se ka mɔgɔya kɛ ni karisa de ye an ka yɛrɛta kɔnɔna na ni min ka d'an ye an bɛ mɔgɔya kɛ o de fɛ mais fɔlɔ la ka kɔn bi ɲɛ a tun bɛ wajibiya an kan aw ni ninnu de bɛ nin baara in kɛ diyagoya aw ka adamadenya ɲɛtaga kɔnɔna na o juru bɛɛ tigɛla ka bɔ an kan na o kɔfɛ tuguni baara caman kɛra min bɛ tali kɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya kɔnɔna na n'o ye e, an ka sanu e, n yɛrɛ ko sanu dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ yen n'a fɔra n'a fɔ ko lithium n t'a tɔgɔ dɔn bamanankan na mais lithium an bɛɛ b'a kalama bi k'a fɔ ko Buguni fan fɛ Buguni mara kɔnɔna na usine belebele fila kurunbonkarila lithium bɔli la dugu jukɔrɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolo y'an ta ye bi A baara ka di an ye k'a kɛ cogo min an b'a kɛ ten ni ɲɛmɔgɔw y'a a ta sira min fɛ jamanadenw fana bɛ tugu u kɔ o cogo la ee sira caman kan kɛnɛya siraw ni fɛn caman kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw musow yɛrɛ n'a ma ɲɛ ko n bɛ département promotion de la femme kunna ɲinan 2025 kɔnɔna fɔ salon 2025 kɔnɔna na Baara dɔ kɛra promotion de la femme kɔnɔna na a tun ma deli ka kɛ fɔlɔ, o ye mun ye ko ka sigikafɔ kɛ maliden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ, bɛɛ k'i hakilinata fɔ, bɛɛ k'i fɛla fɔ, bɛɛ k'i ka dɛmɛ yira cogo di maliden ka kan ka se ka ye cogo jumɛn na denmisɛnnin muso bɛɛ lajɛlen Eh, monsieur le maître de eh, le, le, le, représentant de, de Recotrade a y'a fɔ sisan ko eh, la refondation c'est le retour à nos valeurs sociétales an ka segin an danbe kɔrɔlenw ma yɔrɔ o hukumu fɛnɛ kɔnɔna baara caman kɛra parce que hali n'i y'a dan ladalatigiw ni dinɛtigiw eh, eh, an ka dugu ladalatigiw jɔyɔrɔ dɔ dira olu ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a yira k'a fɔ u ni nin ka kan sigida kɔnɔna ka da u nafa kan jamana kɔnɔna na donc an ka o baara min kɛra ɲinan k'a yira k'a fɔ halisa baara in kasabi bɛnna miliyɔn da min ma jamanakuntigi ko k'a bɛ bɔ mali budget de kan e a bɛɛ bɔra mali budget kan mɔgɔ ma bɔ kɔfɛ ka na an dɛmɛ a wari la kayi maire nɔnabila y'a ka nisɔndiya yira kɛnɛ in kan la présente rencontre a pour objectif de façon générale de célébrer et magnifier la grande mobilisation inédite et historique Nin kɛnɛ in bɛ ka mali ka yɛrɛmahɔrɔnya tali kokura o ɲɛnamayali kofɔ maliden caman de farala ɲɔgɔn kan ka CEDEAO ni UEMOA ka dantɛmɛ wale kɛlɛ janvier kalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ani fila waati
Le président de la transition, chef de l'État, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, a décidé de déclarer la journée du 14 janvier journée de la souveraineté de O kɛ jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔlen ko kura o don ye. Nin ye donba ye jamanadenw bolo. Wa foli kan ka di jamana marabaaw ma. Cette journée est née de la volonté affirmée des plus hautes autorités du pays

yɛrɛta tɛ kɛ cɛsiri kɔ nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen maliden bɛɛ kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka mali bɔ degun na bafulabe kakɔlɔw y'u ka tɔn ɲɛnajɛ fɔliba kɛ karidon janviye kalo tile tan ani kelen san ba fila ani mugan ani wɔɔrɔ nin ɲɛnajɛw in dabɔkun ye k'u ka tɔn lakodɔn ani k'a yakubaya o baaraw seereyala kakɔlɔmusow ka ɲɛmaa n'a ka taama jɛkulu fɛ cɛ ka jara an ka ɲɛmada ale ka sɔrɔlenw na kaye marabolo kakɔlɔw ka tɔnba bolofara min bɛ bafulabe olu ye ɲɛnajɛba dɔ kɛ karidon janvier kalo tile tan ani kelen san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ bafulabe centre culturel kɔnɔ min dabɔkun ye ka u ka tɔn ni kakɔlɔya yira diɲɛmaa la o la u ye wele bila kaye kakɔlɔmusow ka ɲɛmɔgɔw ma walasa ka na kɛnɛ in diya u bolo ne kɔntannen don bi kosɛbɛ parce que mun na n ɲɛ bɛ jama la et puis jama sanuma nana fofana ni o ye présidente ye n b'a n'a ka bureau membre bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli na jɔgɔramɛw n b'aw fo kosɛbɛ sabula hali kayi mun bɔra ka kɛ kayi an kelen m'a kɛ jɔgɔramɛw de y'an dɛmɛ olu de y'an jukɔrɔmadon fo ka taa se événement don ma donc yan nɔ fana bafulabe vraiment aw ye an jukɔrɔmadondon fo ka taa se bi ma aw merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka barika don siya ninnu na n'o ye jɔgɔramɛya ni kakɔlɔya ye siya ka di kojugu an k'an janto an ka siyaw la an k'an janto an danbe la an ka an janto an bɔkolo la an danbe n'an y'o lajɛ kunu mara kunu mara an ka segin kɔ ka na an ka taa danbe la n'o kɛra an bɛ kunu mara sɔrɔ jɔgɔramɛden minnu bɛ yan nɔ ani kakɔlɔdenw n b'a ɲin'aw fɛ an ka taa ni danbe sira ye walasa an bɛ se ka kɛ danbetigi ye cogo min na n b'o ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ n b'a dɔn fana aw b'a sira kan aw b'a kɛ donc n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ne tɔɲɔgɔn minnu tugura n kɔ fana ka bɔ kayi ka na n b'u fo kosɛbɛ ni o ye yagale fofana ye ani buja fofana n ka foli b'u ye kosɛbɛ nisɔndiya mun bɛ n na n tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na a tɛ komi ne ka wusa ni bɛɛ ye a tɛ komi n ka kɔrɔ ni bɛɛ ye a tɛ komi fɛnɛ n ye bɛɛ dɔgɔnin ye mɛ u ye bonya de ta k'a da n kan ka dannaya ta k'a da n kan a diyara n ye fo ka dama tɛmɛ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye vraiment u ye n bonya ka tila tuguni ka kotɔn ta la don nataw la an b'a fɛ ka ɲɛnajɛ in kɛ ka région bɛɛ invité a la o de kɔni kun y'an ka laɲini ye komi nin y'a ko fɔlɔ de an bɛ dugawu de kɛ ala kana nin k'a laban ye ah, vraiment kabara ye ne da ne yɛrɛ ma deli ka don nin ɲɔgɔnna tɔnɔ ni bi tɛ a diyara n ye bonyana n ma et puis nin bɛ na siya yira k'a lɔn n ye mɔgɔ façon min ye n bɛ n yɛrɛ lɔn o danbe de don Donc an y'o de yira wura in na a diyara n ye ka bonya n ma fo ka dama tɛmɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn y'i sen ta ka na ka bɔ Kayi ka se Bafulabe ka lamunu kɔnɔ Bafulabe cercle yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye. Kɛnɛ in denfaya ni a denbaya jala talen kun don ka di jɔkɔramɛw ma olu y'u ka nimisiwasa yira ka kɛɲɛ ni o ye. U ye jala di yan o diyara n ye ja ni kɛnɛya Ala ka o bɛɛ o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen Ala ka barika don an n'u cɛla la. ala ka barika don sanankunya la san caman an ka jɛ ka nin kɛ kɛnɛya kɔnɔna na u y'a di a diyara n ye kosɛbɛ ne kɔni b'u fo de dan t'o la n sewalen don bi dɛ n sewalen don fo ka dama tɛmɛ donc halisa n ka foli bɛ kagolow ye n b'a fɔ sinankunya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ma dɔ fara o kan ala kana fɛn b'o la dɛ sa an y'a sɔrɔ an bangebagaw ye min de kɛ an y'a sɔrɔ u bolo wa an fana bɛ taa n'o sira kelen de ye ɔ ɲinan san kɔni tɛmɛna mɛ san wɛrɛ min bɛ na n b'a ɲini u fɛ n'u b'a kɛ u b'a fɔ an ɲɛna kalo kelen bɛ kalo fila ɲɛfɛ suma la ni ala sɔnna a ma ni min bɔra rɔ jama min bɛra yera bi ni fɛn ma fara o kan n ma da a la fɛn bɛ bɔ a la tuguni kakɔlɔw y'a yira k'a fɔ u ma jogaramɛw sugandi gansan sabula tarikuw b'a yira k'a fɔ bolofa bɛ u ni jogaramɛw ka sinankunya kan o ye sanankunya de ye ani jogaramɛw cɛ sananguya mun don fɛnɛ u y'a jɛ an bolo vraiment an ka ko kɛtaw bɛɛ bɛ kun ɲɔgɔn na an b'u nɛni an b'u ka fɛnw ta n'an ye fɛn fɛn y'u bolo an b'a min'u la u t'a gɛlɛya an bolo u tɛ mankan kɛ foyi foyi vraiment sananguya mun don jɔgɔrɔmɛw y'a jɛ an bolo yɛrɛ de ni bi tɛ jɔgɔrɔmɛ anw na anw ni jɔgɔrɔmɛ ye fɛn kelen de ye an bɔra fɛn kelen de la mɔgɔ si t'a lɔn min ye kakɔlɔ ye min ye eh, jɔgɔrama ye ni ni a tariku labɔra ka ɲama bon mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ fɔ bi su in na su in n'a tariku de don sisan i b'a walawala fo k'a dama tɛmɛ i t'a dɔn min ye kakɔlɔ ye min ye jɔgɔrama ye o t'anw na mɛ dɔw de kɛlen kɛra jɔgɔrama ye dɔrɔn dɔ kɛra kakɔlɔ ye donc o de ye sanankunya in diya quoi donc an si tɛ se ka don ɲɔgɔn gasi la min mana min fɔ o bɛ t'o ta de la Bafulabɛ sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmɔgɔso ɲɛma ye a ka nisɔndiya jira nin wale in na sabula nin kɛnɛ ninnu bɛ dugu ani an danbew ɲɛtaga kofɔ nin bɛ farankan de kofɔ n'i ko ko farankan Don a bɛ na ni dugu ɲɛtaga de sigida ka ɲɛtaga ɲɔgɔn minɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc ni aw farala ɲɔgɔn kan kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o bɛ na ni dugu ka ɲɛtaa ye i ka se ka na se jamana yɛrɛ fana ka ɲɛtaa ma nin ye fɛn ɲumanba de i yɛrɛ ye ɲɛnajɛ kɛcogo ye wulada in na jama bɔra cogo min na bɛɛ nisɔndiyalen tun don dɔn kɛra yɛlɛ kɛra tulon ka yɛlɛ kɛra bɛɛ sɛwalen tun don delegasiyɔnba bɔra kayi ka na kayi perezidanti yɛrɛ bɔra a n'a ka delegasiyɔn ka na ɲɛnajɛ diya bafulabɛ kakɔlɔw bolo a farankan vraiment a kɛra ɲɛnajɛ duman ye bafulabɛ kakɔlɔw ka tɔn ɲɛma ye kɛnɛ kuncɛ ni welewelemada ye ka ɲɛsin tɔw ma ne b'a ɲini bafulabɛ sɛrikili kakɔlɔ bɛɛ lajɛlen fɛ mali kakɔlɔ bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan halisa k'an bolo di ɲɔgɔn ma vraiment o de kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan politiki ko tɛ foyi foyi tɛ an fasiya de don an ko bɛɛ ko ko i fasiya de ye an fɛnɛ fasiya de ka d'an ye an b'a fɛ k'an fasiya de yanga o de weleweleda bɛ ne fɛ k'a fɔ kakɔlɔden bɛɛ lajɛlen ye
kunnafoni kuncɛla l'académie de la culture et de la citoyenneté baara hukumu kɔnɔ tile fila kalan bɛna kɛ muso bi duru kunna min bɛna daminɛ sibiridon janvier kalo tile tan ni wolonwula ka kuncɛ a tile tan ni seegin na min bɛna tali kɛ safinɛ dilan kan a baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kayi liberté kalanso filanan kɔnɔna la nin kunnafoni damadɔ de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la minnu kamanina kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ